umaru de i ma juru mɛn wa. an bɛ foli ni tanuni di an lajɛbaaw ma mali kɔnɔ ani mali kɔ kan aw fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni aw b'an jateminɛ bɔlɔlɔ sanfɛ sanga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen an b'aw fo ka aw barika da ka waleɲuman dɔn k'a fɔ aw ye aw bisimila aw ka fayida tv ale kan fayida tv min n'a bɛ layidu ta aw ye Ala ka layidukan kɔfɛ ni fanga min kɛra an na ka se ka kunnafoni di aw ma ka to a sigiyɔrɔw la an b'o baara kɛ ni wuli ka jɔ ye o kosɔn anw kelen tɛ baara in kɛ jama de bɛ fara ɲɔgɔn kan walasa ka baara in ni k'a boloda o layidukan kɔfɛ ala y'an gɛrisigɛ an karamɔgɔ dɔ de la karamɔgɔ min ka wuli ka jɔ ye ka se ka an dɛmɛ aw ni ne a n'ale yɛrɛ k'an bɛɛ dɛmɛ ni hɛrɛ dɔ ye fɛn min n'a tɛ fɛn ɲini an si la ɔ nka dɔnni ye fɛn de ye foroba dɔ b'a dɔn dɔ t'a dɔn mɛ mun bɛ dɔnni kɛ foroba ye o ye kɔnɔna jɛlenya ye ka dɔnni jɔnforoya o de ye k'a bɛn i kelen ma ni maa min mago jɔra a la i b'a bɔ k'a d'o ma ka wari minɛ a la ɔ nka ale y'a kanu k'a ka dɔnni forobaya dɔnni dɔw bɛ yen minnu bɛ se ka forobaya dɔnni dɔw bɛ yen olu ka ca u tɛ se ka forobaya nka fayidaw kɔnɔ an da bɛ se fɛn caman ma fɛn minnu ni wari tɛ u tɛ sɔrɔ mɛ ala sɔnna ale sɔnna ka o kɛ kɔnɔjɛlenya la k'o ni diɲɛ ma na an b'an karamɔgɔ fo o la kosɛbɛ o kɔfɛ ka tunkarankew fo minnu b'an filɛ kosɛbɛ n'u b'an jateminɛ wa an ma ɲinɛ maliyɛnw kɔ minnu bɛ hali mali dugukolo kan minnu b'an lajɛ n'u b'an jateminɛ ni fili y'an sɔrɔ u b'an wele k'an ladi baara cogoya kama o de kosɔn an ko maa kelen tɛ baara in kɛ ikupu caman de don minnu b'i ye ani minnu t'i ye hakililaw de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ anw kɔni bɛ aw ɲɛkɔrɔ bi ɔ nka dɔw de hakilila in bila sen kan hali ni aw ɲɛ tɛ olu la bi a bɛɛ lajɛlen kɛra ala ɲɛ na o b'a bɔ o kuma na an karamɔgɔ b'an bolokɔrɔ bi an bɛna baro kɛ ni an ka juma fayidaw ye fayida minnu bɛ yen nɔ n'a bɛ u di adamadenya kan fayida minnu bɛ yen n'a b'olu di an ka degun kan fayidaw kɔfɛ ne bɛ tila ka laɲini k'a fɛ hali n'o man d'a ye an tɛ bɔ a kɔnɔ f'a ka sɔrɔ an ye a yɛrɛ ka dilanli kɛ fɛn kelen ta k'o kɛ ka kuma kuncɛ ka d'a kan ale ko k'an k'o to yen ne ko k'an tɛ se k'a to yen o ye ne yɛrɛ ka faamu ni n ka hakilila ye sabu dɔw mago bɛ fayida la olu tɛ se k'a kɛ mɛ ale bɛ fɛn dɔ dilan i b'a sɔrɔ ni dɔw y'o kɛ u bɛ se ka jigiyaw sɔrɔ a la ni ala ka diɲɛ ye

ala min ye diɲɛ hinɛ labɔlen tigi ye ani lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tigi ye mm, mm. an b'ale ala in fo mm-hmm. o kɔfɛ an bɛ kisi ni nɛɛma ɲin'a fɛ a k'o kɛ aminata den ani abudulahi den kan mm-hmm. a n'a so dunke kelen kelen bɛɛ ɲini ala fɛ ala ka kisi ni nɛɛma k'o kan o kɔfɛ mm-hmm. an b'an lamɛnbaaw fo an b'an lajɛbaaw fo an bɛ tunkarankew fo an maliyɛn minnu fana bɛ mali kɔnɔ n'olu bɛ an lamɛn n'u b'an lajɛ an b'u fo o kɔfɛ an b'an dɛmɛbaaw fo parce que mɔgɔ n'i bɛ baara la mɔgɔ dɔw k'i ka baara taabolo ka ɲi i bɛ ka baara kɛ mɔgɔ dɔw bɛ k'i soutenir i ka baara la a ka ca la baara in caman bɛ i b'a sɔrɔ o tiɲɛ an bɛ olu fo mɔgɔ minnu ye an dɛmɛ an ka baara kɔnɔ an b'o fo an b'an ka ekipu mɔgɔ dafalen fo min bɛ yan min ti yan i bɔra k'a fɔ jamana baara don an ka ko ye jama de ɔ min y'a daminɛ mɔgɔ dɔ bɛ ko dɔ daminɛ a tɛ laban ɲɛna ala ka latigɛw ye a bɛ laban min ɲɛna a tɛna fɔ ko fana ta don o tɛna fɔ ko fana de y'a daminɛ ɔ mais mɔgɔ bɛ fɛn min daminɛ n'a ma laban ɲɛna a bɛɛ n'i cogoya don ala y'o latigɛ min y'a daminɛ n'o ye adama jakite bala a ma k'ale ɲɛma a tɔ bɛ taa se niveau min na a ma k'ale ɲɛna alihamudulila ala sɔnna hali bi anw minnu bɛ yan an ka cɛya tɛ a tɛna fɔ k'ale mun fana ma se ka bi sɔrɔ ale ye fɛn dɔ kɛ ala la bɛɛ n'i ka layidu wa ni min ka layidu dafara o bɛ taa a bɛ se ka an fana bɛ nin cogo in na bi sini ma sinikɛnɛ ma an bɛɛ bɛ an b'a fɔ bala de ale ɲɛ anw de kɔ donc an bɛ dugawu don k'a ye bi juma in na eh, ala ka hinɛ a la ala ka hinɛ a la ani silamɛ su bɛɛ lajɛlen la o kɔfɛ jɛkulu mɔgɔ bɛɛ ti yan i n'a fɔ dɔw bɛ jɛ k'a kɛ dɔw ta ye hakili ɲuman ye dɔw b'an dɛmɛ ni hakili ye dɔw b'an dɛmɛ ni fɛn wɛrɛw ye an b'olu fo o kɔfɛ an dɛmɛbaga minnu bɛ yen minnu kɛlen ka gurupu créer an tɔgɔ la n'u kɛlen ka gurupu labɛn an tɔgɔ la tunkarankew dama an b'u fo kosɛbɛ parce que an ye fɛn daminɛ don min na an y'a kɛrɛnkɛrɛnnenya la m'a fɔ n maliyɛn kun t'a la mais an y'a daminɛ ni kɔfɛ mɔgɔw ka ko ye olu kɔfɛ mɔgɔw kɛlen ka tila k'a fɔ i bɛ ka baara min kɛ anw kama anw t'i to ten an y'i kanu e de ye anw kanu k'a fɔ k'i b'i ka juma o juma i b'o bila anw ɲɛ ka fayida di anw ma min bɛ anw nafa ka tila ka dɛmɛ kɛ anw ye dɛmɛ min fana bɛ se ka anw nafa ko an b'i fo donc olu de bɔra ka fara ɲɔgɔn k'u b'an dɛmɛ an ka baara la o mɔgɔ n'i k'i baara kɛ mɔgɔ ye bamananw ko ten n'i sir'i ɲɛna mɔgɔ min kama ni dugu jɛra n'a ko ko mun y'i ɲɛ bilen a b'i décourager baara la ɔ mais n'a tigi y'i si ɲɛ i si kun dɔn k'a sɔrɔ karisa ka i sir'i ɲɛna anw de kama ɔ n'ala sɔnna an b'a dɔn i ye olu ni foli ka kan donc an bɛ tunkarankew fo n b'a f'i ye hali bi ala ka tunga diya u la olu minnu ye gurupu dilan an kama a t'i n'a fɔ ko dɔw bɛ gurupu in na olu y'an minnu bɛ gurupu la olu y'an kanu dɔw fana t'a la i b'a sɔrɔ olu y'an kanu ka tɛmɛ gurupu mɔgɔw kan ama bɛɛ n'i cogoya don dɔw bɛ fɛ u ka dɔn dɔw tɛ fɛ u ka dɔn dɔw yɛrɛ ko ko ni ni ni karisa n'an b'a dɛmɛ f'an ka dɔn de an ka fara ɲɔgɔn kan an k'a dɛmɛ donc an b'u fo o kɔfɛ an bɛ an lamɛnbaa bɛɛ fo ko nin y'an donkan ye bi kuma baara kɔnɔ an bɛ foli kɛ bɛɛ ye k'a fɔ salamu aleykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatu. wa aleykum salamu.
ayiwa karamɔgɔ dirisa bamananw ko ten ko sin kɔ la k'o ka fisa kɔ lamunumunu ye an y'a jira bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ juma o juma an n'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ala ka layidu kɔfɛ an yɛrɛ ka layidu talen don an yɛrɛ kan ni ala ma foyi k'an na ni degun gɛlɛn tɛ an b'a ɲini ala fɛ ala kan'o degun se an ma ɔ nin ko balilen bɛ ko sudalen sa n'a ma k'o ye a ka d'an ye juma o juma an kanubaaw ka se ka kunnafoni kura sɔrɔ karamɔgɔ dirisa ka laseli cogoyaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o de ye ka se ka hadamadenw dɛmɛ n'o ye fayida siraw ye karamɔgɔ dirisa bi fayida la an b'an da la bi n'an bɛ baro camanba kɛ mais an bɛna baro min kɛ nafaba b'a la baro in bɛ wolo kuma caman wɛrɛw la baro in bɛna kuma caman bange o de ye kosɔn bi Dirisa tungaranke o haka ja Mali kɔnɔ Mali kɔ kan maliyɛn fɛn o fɛn bɛ yen nɔ ne b'o la ni ɲɔgɔnna caman mɔgɔ caman de y'a kanu k'a fɔ k'an bɛ to ka baro kɛ fayidaw kan mais fɛn dɔ degun bɛ mɔgɔ caman kan an bɛ sɔrɔ siraw di mɔgɔw ma ɔ mais sɔrɔ kɔfɛ degun min bɛ na n'o o b'a to k'o tɛ ka sabati ko an da tɛ se o ma donc o kɔnɔna na bi an y'a kanu an n'i bɛna masala fɛn min kan n'i bɛna fayida caman d'an ma o kan n'o bɛna diya an ye kosɛbɛ o de ye nafolo basigibaliya ye mɔgɔ caman bɛ yen nɔ a bɛ nafolo sɔrɔ mais a tɛ to a bolo ɔ mais dirisa i bɛ se ka fayida ju caman d'an ma o kan bi wa n'i ka walawalali k'a yɛrɛ la fɔlɔ mun bɛ na n'a ye adama n b'i fo i ka eh, ɲininkali in na mɔgɔ min ta wari basigibaliya ye ani min ta t'a ye i fo k'a dɔn i tɛ min sɔrɔ o tɛ se ka basigi bon kuma tɛ par exemple mɔgɔ min bɛ yen ni e mago bɛ waa tan na i ye waa kelen sɔrɔ wajibi o de bɛ dun o bɛ dun waa tan kun o waa duuru waa kelen tɛ se ka jɔyɔrɔ t'a la a ti ye ɔ bon n'o bɛ waa kelen sɔrɔ n'o ko ko kuma k'ale bolo wari tɛ basigi aa o fana kabako ye quoi donc bolo warisigi bali bolo wari basigi baliya a kun ka ca a dɔw bɛ bɔ adamaden yɛrɛ ka comportement na bon a dɔw ye adamaden yɛrɛ danjogo ye bon a dɔw i b'a dɔn bolo basigi baliya dɔw yɛrɛ ta ye parce que dɔw bɛ n'u y'a sɔrɔ u b'a bɛɛ ni de k'a ban

kun caman b'a la dɔw bɛ yen Eh, u bɛ baara ka bila a la mhm. dɔw bɛ baara mhm. bolola wari kana basigi i n'a fɔ ɲɛɲini dɔw bɛ ɲɛɲini de tabarikala dɔw bɛ ɲɛɲini mhm. pour que u bolola wari kana basigi parce que kuma dɔ la n'i dɛsɛra mɔgɔ la n tɛ fɛ karisa ka kɛ fɛn ye n'i dɛsɛra o la n'a kɛra fɛn ye i bɛ mun kɛ a bɛ sɔrɔ min k'a ka tiɲɛ a bolo

parce que munna wari tɛ basigi mais a ko ko tiɲɛ de ka fisa ni ale ko ko nafolo t'a ma a ye nkalon tigɛ nafolo b'ale kunna nafolo bɛ sɔrɔ ale bɛ baara min na alihamudulila ale ɲɔgɔn ka dɔgɔ min b'a la bon k'ale bɛ nafolo sɔrɔ fo ka fɔ a b'a sɔrɔ mais nafolo de masa min y'a la ko nafolo tɛ se ka basigi ale ale tɛ se ka ko ɲɛnama foyi de kɛ n'a ye a ko ko tiɲɛna o kɛlen ni o ye dabaliya ban ne ko tiɲɛ don dabalibanko don n'i ye eh, euro lajɛ euro trois mille euro adama o bɛ surunya trois millions na ka ban o ka ca deux o bɛ deux o ka ca deux millions dɔɔnin bon n'i y'a ye o tɛ sigi mɔgɔ mɔgɔ min ka sɔrɔta dɔgɔyalen o ye diɲɛ don o don awa o fana kabako ye kabako don dɛ bon n'i y'a lajɛ ɲɛɲini bɛ se ka k'o dɔw ye parce que an ka eh, jamana in kɔnɔ yan

wajibi don i k'a ko ye a b'i kunna o i b'a ko ye a t'i kunna o i b'a ɲini k'a ko ye n'a ma k'i ba ye a na k'i muso ye a na k'i fa ye a na k'i den ye bon n'o o kaso bon olu mana wari sɔrɔ waati o waati a k'olu la bon dɔw fana bɛ yen i b'a sɔrɔ olu mana baara i b'a sɔrɔ olu ka baara ko ni min ye kalo fila kalo saba kɛ baara la i b'a ye u ka baara tɛ sigi i b'a dɔn adamadenw baaraw fana bɛ yen kana nin fɔ mɔgɔ mɔgɔ ɲɛɲini k'i bila o la ni e ye baara sɔrɔ bi kalo kelen kalo fila o bɛ tiɲɛ i tɛ se k'a tigi bali baara sɔrɔ u tɛ se k'i bali baara sɔrɔ la dɛ u b'i bali min na i b'o dɔn ni e ye baara kelen sɔrɔ tile kelen tile fila kalo kelen kalo fila kalo saba o bɛ tiɲɛ o bɛ tiɲɛ dɔrɔn dɔ wɛrɛ b'a kun bɔ i bɛ tila ka baara wɛrɛ sɔrɔ ni e y'o sɔrɔ kalo fila kalo saba o fana bɛ tiɲɛ o bɛ tiɲɛ yɔrɔ min na dɔ dɔ fana bɛ na tugun

dɔw bɛ n'olu ye namara k'u tɛ wari sɔrɔ olu mana mara kɛ dɔrɔn hali n'olu ye waa kelen waa fila mara dɔrɔn par exemple olu ka wari ka sɔrɔta ka kɛ waa tan ye u ka dépense tɛmɛ waa duuru kan don o don u ka dépense cayalenba waa duuru waa naani yɔrɔ wajibi ye waa saba i waa wɔɔrɔ kɔni i na se k'o mara ou bien i na waa naani mara a tan n'olu m'o fana waa naani n'olu waa wɔɔrɔ don dɔ wɛrɛ sɔrɔ dɔ wɛrɛ tɛ sɔrɔ dɔ wɛrɛ tɛ sɔrɔ o bɛɛ bolo wari sigi basi bolola wari basigibaliya de

o ye dɔ ye filanan fana ye mun ye mɔgɔ min b'a tɛgɛ ko ji bila mɔgɔ min b'a tɛgɛ ko ji bila i ni dumuni cɛ k'i tɛgɛ ko ah, ka dumuni jɔlen to i ɲɛ tilenna na voilà tɛ dumuni ye sa e ka dumuni sigi tɛgɛ ko ji sigi ta k'i tɛgɛ ko ta ka sɔrɔ dumuni bɛ yan ɲɛ tilenna na voilà vraiment bolola wari tɛ basigi an n'an yɛrɛ jɛngɛ k'an tɛgɛw ko bon mɔgɔ dɔ bɛ yen a ta t'o ye dɛ ale mana tɛgɛw da a b'a tɛgɛ ji sɛri sɛri sɛri ta a mana tila dumuni na ka tɛgɛw da a bɛ tɛgɛ ji sɛri sɛri sɛri awɔ bon mɔgɔ min b'a tɛgɛ ko ji seri bolola wari tɛ basigi kojugu don adamaden ni comportement ninnu b'i la jisajafɛn k'a ka ca dɛ ni nin comportement b'i la i bɛ nin bila fɔlɔ bon dɔw fana ta ye n'u ye jɛnɛya k'o ka bolola wari bɛ tiɲɛ de nɔgɔ bɛ dɔw nɔgɔ bɛ dɔw garisigɛ muruti nɔgɔ bɛ dɔw garisigɛ muruti parce que dɔw bɛ garisigɛ i b'a dɔn adama kira ye kuma dɔ fɔ mɔgɔ ma kuma ninnu bɛɛ kɔrɔ dɔn a ma faamu bɛɛ fɛ kira ko ko ni nafolo b'i kun ko n'i b'a fɛ i ka nafolo ka i ka nafolo ka ban k'i bɛ kɛ jɛnɛyakɛla ye hmm? ko silamɛ silamɛ hmm. parce que a kuma in fɔ ko silamɛw de kuma ka fɔ a si la parce que n'a fɔra ko silamɛ hmm. dɔ b'a ye n tigi bɛ seli a bɛ sun a bɛ fɛn bɛɛ kɛ mais a bolola wari tɛ basigi mais a bɛ jɛnɛya kɛ a bɛ jɛnɛya kɛ mais a kɛ o kɛ ka jɛnɛya kɛ dɔ bɛ fara nafolo kan i b'a fɔ ale ka jɛnɛya i b'a fɔ dɔ de fara ale ka nafolo kan mais adama bɛɛ tɛ nafolo sɔrɔ kun dɔn seli in bɛɛ tɛ seli in t'a bɛɛ seli in tɛ dɔ bɛ seli silamɛ ɲuman tɛ bon o de ka ca mais ka kɛ mumini dafalen yɛrɛ yɛrɛ mumini dafalen ka nafolo sɔrɔ jɛlenya sira kan a ɲɛma adama i tɛ jɛnɛya kɛ fiyewu ko nafolo tɛ tiɲɛ bolo mɔgɔw k'u janto o la

o fɛn fɔlɔ k'o ye so ye yɛlɛnkan so kɛ yɛlɛnkan so kɛ so dɔw bɛ adama n'i y'a mara i bɛ kɛ masakɛ i bɛ kɛ faama ye i bɛ kɛ fɛn bɛɛ so dɔ bɛ n'i y'a mara a i bɛ kɛ mɔgɔ fa i bɛ kɛ cɛfarin de so dɔ bɛ n'i y'a mara hɛrɛ modèle bɛɛ bɛ don i ka so mais so dɔ bɛ n'i y'a mara don o don jigilatigɛ ko de b'i kan don o don i ni jigitigɛ bɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ don o don i ni dusukasi bɛ ɲɔgɔn na o so bɛ yen awɔ bon a so bɛ yen a dugukolo fana bɛ yen i n'a fɔ ko dugukolo awɔ i n'a fɔ sigiyɔrɔ du i n'a fɔ du awɔ voilà du dɔw bɛ yen n'i donna a kɔnɔ dɔrɔn i bɛ sɔrɔ kɛ hali n'a sɔrɔ fɛn t'i kun n'i donna du kɔnɔ i bɛ sɔrɔ kɛ du dɔw bɛ yen i tɛ sɔrɔ kɛ dɛ Awɔ. mais i suturalen don mais du dɔw bɛ i bɛ don o kɔnɔ sɔrɔ b'i la mais i libere don o don kasara dɔ b'i kan don o don bolola nafolo bɛ ka tiɲɛ don o don nafolo tiɲɛ b'i kan hali luwase a so bɛ yen n'i donna a la luwase la adama n'a sɔrɔ i ni miliyari donna i bɛ jigin siga t'a la dɔw la nafolo basigibaliya n'i k'i baro k'a kan aa adama baro fanga ka bon a bɛ fɛn caman fɔ a bɛ fɛn caman fɔ quoi e yɛrɛ bɛ emplacement min na i bɛ sigi yɔrɔ min na o bɛ nafolo basigibaliya bɛ sɔrɔ o fana la

a tɛ dɔ ka sɔrɔ bɛ kɔrɔn fɛ dɔ ka sɔrɔ bɛ tilebin fɛ dɔ ka sɔrɔ bani fɛ dɔ ka sɔrɔ baba fɛ mais ni e ma bon dɔ bɛ yen ale ka sɔrɔ fan bɛɛ fɛ o mɔgɔ bɛ mɔgɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen mɔgɔ universelw bɛ yen gɛrɛsɛgɛ fan bɛɛ ka ɲi fan bɛɛ ka ɲi olu bolo fan bɛɛ ka ɲi olu bolo o mɔgɔw bɛ yen quoi ala ka danni sugu ka ca kojugu

so mana don i ka so ayi nafolo de bɛ taa mɔgɔ tɛ degun kɔnɔ i bɛ degun kɔnɔ mhm. bon so dɔ bɛ yen n'i y'a mara adama fɛn min ye sɔrɔ i bɛ sɔrɔ de kɛ waritigi so i bɛ nafolo de sɔrɔ bɛɛ b'a dɔn so b'a la mhm. hali saga kelen kelen mhm. saga o bɛ saga la n'i y'o mara i bɛ sɔrɔ de kɛ saga kelen kelen saga kelen kelen ah,
saga o bɛ saga la n'i y'o mara i ka so adama i ni sɛgɛn tɛ ban

parce que tɛgɛ dɔ bɛ b'a fɔ an b'a ko nin ko eh, nafolo bɛ tɛmɛ bolo dɔ fɛ ka taa bolo dɔ fɛ bon du dɔ bolo fana ye nafolo tɛmɛ sira de ye parce que e bɛn'a sɔrɔ dɔrɔn i b'a lataga de i b'a sɔrɔ dɔrɔn a bɛ taga i b'a sɔrɔ dɔrɔn a bɛ taga dɔ bɛ i fantanama bɛ don du kɔnɔ i bɛ se ka kɛ fɛntigi ye ten bɛɛ b'i ko fɔ voilà donc sigiyɔrɔ b'o kɛ mais n ye eh, comportement min fɔ n'a mɔgɔ min na i b'a bila mɔgɔ min b'a sɔnin tigɛ n'a ɲin ye i b'a bila ayiwa kelen a b'a hakili to o la même temps mɔgɔ min bɛ n'i tɛgɛ ko i b'i tɛgɛ ko ji seri seri seri an k'an hakili to o fana parce que an bɛɛ tɛgɛ bɛ ko mɔgɔ min bɛ n'i bɛ dumuni kɛ i b'i tɛgɛ ko ji bila i ni dumuni cɛ maa min bɛ dumuni kɛ n'a bɛ ji don a ni dumuni cɛ k'a tɛgɛ ko a kɛra i n'a daminɛ a kɛra i y'a i tilala o a kɛra sugu sugu a si ma ɲi an k'an hakili to nin na kosɛbɛ donc au même temps mɔgɔ min b'olu kɛ i b'a ye bololawari basigibaliya se mɔgɔ ma mɔgɔ min bɛ jɛnɛya fana kɛ i bololawari tɛ se ka basigi

dayɛlɛ de sɔrɔ adama ni ko ko n'a bilenna fatiya b'a dilan n'a bilenna n'a mana gan cogo dɔ fatiya de b'a dilan alahu akubaru ale de ye tile ale de ye eh, aya wolonwula ye awɔ sigimɛ dɔgɔkun tile wolonwula kan Mhm. Ah, adama fatiya koba ye koba mais mɔgɔ min bɛ yen ko nafolo t'i bolo Mhm. e b'a fɛ ka sɔrɔ de kɛ awɔ adama i jija ka fatiya sɛbɛn siɲɛ saba Mhm. fɔlɔ saba fɔlɔ a bɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛ siɲɛ kɔnɔntɔn ma saba fɔlɔ a bɛ kuranɛ kɔnɔ cogo min saba filanan i b'a tomi i t'a masaya saba laban i t'a tomi i t'a tomi i t'a masaya donc i bɛ a jala sɛbɛn o sɛbɛn cogo la adama n'i ye nin sɛbɛn nin sɛbɛn cogo la i jilaja fitiri wagati fitirida a mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ fitirida wagati i bɛ nasi dɔ a sigi tasuma kan dɔɔni i k'a wɔlɔnkɔ i k'i ko a la k'a kalaya dɔɔni ni muso don fitiri kun naani cɛ fitiri kun saba adama i t'i kɛ fiyewu k'ala t'i gɛrɛsɛgɛ mɔgɔ min bɛ k'i bolo nafolo yɛrɛ tɛ sigi sɔrɔ bɛ e la mais a tɛ sigi i jilaja dɔrɔn i k'o fatiya kelen sɛbɛn n'i ye fatiya sɛbɛn siɲɛ saba

eh, fayida don mais a kɛra cogo cogo mɔgɔ ka baara ye fɛn min ye fo i ka dɔɔni walawala la e ye sira surunin dɔ fɔ an ye sisan ko mɔgɔ min b'a fɛ ka nafolo sɔrɔ i da sera o yɔrɔnin ma ko a tɛ se ka mara yɛrɛ n'a sɔrɔ a t'i bolo ɔ dirisa nin yɔrɔnin in na a bɛ kɛ sababu ye ne bɛ sɔn k'i ɲininka nafolo baara kunkurunin dɔ la n delila ka ŋunuŋunu dɔ mɛn nin man d'i ye mais tiɲɛ na ne kɔni b'a kɛ yalima i bɛ se ka dɔɔnin fɔ an ye zawakati ka nin yɔrɔnin na an ka tɛmɛ wa zawakati ka yɔrɔ jumɛn awɔ i n'a fɔ i y'a fɔ mɔgɔ min b'a fɛ ka nafolo sɔrɔ fayida tɛ dɛ n tɛ k'i ɲininka nin na ko nin ye fayida ye dɛ yalima zawakati dɔ delila k'a fɔ an ye k'a sira teliman dɔ b'i bolo musaka bɛ sɔrɔ a la kosɛbɛ ɔ dirisa o ko bɛ cogo di zawakati bɛ se ka nafolo se mɔgɔ ma se wulibali don n'i y'a kɛ i b'a ye adama zawakati nasira caman bɛ ne bolo n'i ye min kɛ wulibali don i b'a ye o camanba de bɛ ne bolo alihamudulila an b'ala tanu n'a ye adama zawakati nasira dɔ bɛ yen i b'a sɛbɛn kalo min tile tan ni tile mugan ni kɔnɔntɔn farafin kalo n'a tile mugan ni kɔnɔntɔn bɛnna eh, ntɛnɛn ma min ye samedi ma adama n'i ye nin sɛbɛn sɛbɛn n'i y'a k'a kɛcogo la adama k'i kunkolo di ka zamuzamu k'a la k'i ko n'a nasi adama f'i ka sa i ni nafolo bɛ ɲɔgɔn na
nin tun man d'a ye mais f'a ka koro de a sira wɛrɛ fɔ filanan fara kan an ka tɛmɛ a fila dɔrɔn fɔ ye an ka tɛmɛ o ye nafolo baara nasira dɔ ye o nafolo baara adama cɛ min y'o di ne ma ni ne y'o f'i ye sisan i b'a dɔn k'a fɔ ko maa min y'a di ne ma ko kabako mɔgɔ kana fɔ an b'i ɲininka o la c'est-à-dire quoi ee dɔnni yɛrɛ de ka di o la n'i ye ne ɲininka zawakati la dɔrɔn n bɛ nisɔndiya parce que zawakati tiɲɛ alihamudulila a tɛ bɛɛ bolo bon an b'ala tanu ala y'a tiɲɛ d'an ala y'a tiɲɛ min d'anw ma wulibaliw don n'an y'a kɛ alihamudulila an bɛ ala tanu an na waso tɛ parce que ni mɔgɔ fɛn nin bɛ n bolo o de ye waso ye maintenant min dɔn yala kosɛbɛ donc zawakati ala sɔnna k'a gindo d'anw ma bon adama i bɛ ka nasira mun fɛnɛ fɔ k'a fɔ i b'a kɛ dɔrɔn

ala ye ne sɔn baki gindo la n'i y'a fɛn fɛn kɛ cibaliw don wa wulibaliw fana don donc i bɛ ka ne ka baki min fɔ ne ka baki ye nafolobaara sira dɔ de don nafolobaara sira min don a bɛ baara caman kɛ min tɛ hali nafolo ye a bɛ baara caman kɛ min tɛ hali nafolo ye a bɛ nafolo s'i ma a bɛ don mɔgɔ ni faama jugu cɛ a bɛ tanga da mɔgɔ kan a bɛ bonya da i kan a bɛ relation baw d'i ma a bɛ don mɔgɔ ni dabali jugu cɛ juguya fɛn fɛn kɛlen b'i la a b'a tiɲɛ ka bɔ i la bon au même temps a bɛ tila ka i kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min mɔgɔ karama ye mɔgɔ bɛ karama i n'a fɔ hijabu bɛ da i kan bonya bɛ da i kan a b'o di mɔgɔ ma bon au même temps a bɛ tila ka fɛn k'i ye

donc alihamudulila baki in kɔni a bɛ baara caman kɛ adama i ye tanga fɔ a b'o kɛ a bɛ don mɔgɔ ni faama cɛ bon baara caman bɛ yen baki in bɛ don mɔgɔ n'o cɛ i b'a dɔn hali mɔgɔ dɔ bɛ ni fɛn b'u bolo sisan i b'a ye u ka mɔgɔ de b'u siri ka baara kɛ pour que u bɛ se k'u siri cɛ ka fɛn minɛ u la bon ni baki in b'i tɛgɛ la a bɛ don n'o cɛ

a dun fɔra ko n'i ye balimaw sɔn k'i gɛrisigɛ bɛ dayɛlɛ de bon ale dun bɛ k'a cɛ k'a di balimaw ma mais balimaw bɛ ka na cogo di balimaw na cogo de b'a to sɔrɔ min na o balimaw na cogo de b'a to sɔrɔ bɛ na parce que n'u bɛ taa baara kɛ pour que k'e bolo nafolo sɔrɔ parce que baara kɛra a ɲɛna wa a ma ɲɛ wa mɔgɔ siri mais fɛn dɔ de bɛ se ka mun kɛ o bɛ don i n'a cɛ sankumɛna bɛ yen ko n t'a dɔn tubabu b'a fɔ cogo paratonnerre wa n t'a dɔn n'i y'a don i ka so la n'i y'a don i ka so la voilà n'i y'a don i ka so la sanpɛrɛn tɛ jigin i ka so voilà donc baki fana bɛ n'a fɔ o ɲɔgɔn ye ni mɔgɔ min y'a don i tɛgɛ la a ka ca la mɔgɔ mɔgɔ bɛ o baara sugu kɛ ka n'i kama ala tɛ sɔn o ka dabali ka se k'i minɛ ala tɛ sɔn o ka dabali ka se k'i minɛ donc baki in bɛ don mɔgɔ n'o cɛ bon même temps dɔw fana bɛ i b'a sɔrɔ sa muso dɔ bɛ a bɛ ɲɛbɔ i fɛ ou bien cɛ dɔ bɛ a bɛ ɲɛbɔ i fɛ a bɛ se k'a fɔ bon e ni hakili t'ale kan kuma tɛ k'i b'a fɛ bon hali dɔw bɛ i b'a sɔrɔ n'u ɲɛ bɔra muso fɛ u bɛ siran a ɲɛ u tɛ se k'a fɔ ou bien muso dɔ bɛ n'u ɲɛ bɔra cɛ fɛ u tɛ se k'a fɔ parce que ala ma muso da o kama ye mais dɔw bɛna ni mun ye muso ka baara dɔ kɛ ka na kɛkɔnɔ di cɛ ma a k'a dun pour que mais cɛ dɔ muso dɔ b'a furu la mais cɛ dɔ b'a furu la muso pour que muso fɛ ka ko dɔ ta k'a sɛgɛrɛ fɛn b'a bolo mais muso fɛ ka ko dɔ ta ka sa a bɛna kɛkɔnɔ dɔ k'a kɔnɔ adama ni baki in b'i tɛgɛ la o kɛkɔnɔ n'i y'o dun n m'a fɔ n'i b'a kalama k'i tugu k'a dun parce que tugu fura tɛ ala ala bolo
k'a dɔn nin man ɲi k'a dɔn nin man ɲi k'a kɛ o fura t'a la ala yɛrɛ bolo mais n t'a dɔn ala y'o bɛɛ dɛmɛ o la o la diinɛ yɛrɛ la n ti n dɔn lahara ala tɛ maa si ɲininka a la bɔda bi n ti n dɔn bolo ɔ n ti n dɔn n m'a fɔ n bɛ n dɔn k'a kɛ n m'o fɔ mais n'i t'a dɔn adama muso ye baara kɛ ka k'i kɔnɔ cɛ ye baara kɛ ka k'i kɔnɔ a kɛra baara mɔdɛli o mɔdɛli ka baki in t'i tɛgɛ la ala tɛ sɔn abada baara ka s'i la donc baki in mɔgɔ min bɛ a ta o de bɛ se ka nafa fɔ a la ne yɛrɛ tɛ se ka min fɔ parce que ne ye fɛn min fɔ bi a na komi ko wɛrɛ don a ma a bɛ ne tɔgɔ la o bɛ ne bɔ inshallah ayiwa karamɔgɔ dirisa kuma kuncɛ kuma kɔmi waati ye dɔ kɛ ka ban yalima i bɛ folikan jumɛn di an ma n'i bɛ layidukan jumɛn di tunkarankew ma halisa jigisigi siratigɛw fɛ n bɛ tunkarankew fo tunkaranke minnu sɔnna ka ne dirisa kanu ka kɛnɛ fɛ n b'olu fo kosɛbɛ mɔgɔ dɔ bɛ a baara la a kanunen tɛ ala sɔnna ka kanu di anw ma an b'ala fo o na kosɛbɛ k'an kanubaga ye tunkarankew ye tunkaranke minnu n'u y'an kanu ko nasiko kanu tɛ n'u y'an kanu ko sɛbɛnko kanu tɛ n'u y'an kanu ko bakiko kanu tɛ u y'an kanu ko ala kama an y'i ye i ka yutubu la i diyara an ye an y'i kanu ala kama kira kama an bɛ fɛ ka jɛ k'i fɛ an b'i dɛmɛ i ka ko bɛɛ la o tunkarankew b'u fo o min fana y'an kanu an ka nasiw kama an b'o fo o bɛ fo

parce que dɔnni dɔ b'an y'o kɛ mɔgɔ kɛ n'i y'o kɛ mɔgɔ kɛmɛ o b'a sɔrɔ mɔgɔ bi wolonwula mɔgɔ bi seegin bɛɛ ko k'o ɲɛna mɛ dɔnni b'an bolo an b'o donc an b'ala fo k'ala barikada k'olu tunkarankew fo u ka cɛsiri la u ka wuli ka jɔ la donc u ka président n'o ye ibrahim tarawele vice président n'o ye fanta keyita ye an b'u fo yan nɔ fo y'a fɔ olandi fo y'a fɔ faransi donc an bɛ bɛɛ fo adama an bɛ e yɛrɛ fo o kɔfɛ an bɛ adama tarawele fo n'o ye alcatraz ale min y'an ka jatabaga ye an b'a fo

nin tun ye an ni an karamɔgɔ dirisa ye ɲɔgɔn fɛ bɛɛ lajɛlen ko a ma yasi karamɔgɔ karamɔgɔ dirisa min sigiyɔrɔ bɛn bɛ maɲanbugu site kɔnɔna ma ka se ka adamadenw dɛmɛ n'a ka baarakɛfɛn nin jɔlen filɛ n'aw b'an ka video jateminɛ a b'a ye an ka video bɛɛ la an bɛ safinɛ in bila yan mun kama seereya don anw m'a fɔ ko min y'a ta ko bɛɛ wasara nka an ka layidu bɛɛ la an ko ni cɛ kɛmɛ y'a ta bi seegin y'a fɔ an ye ko alihamudulilayi mɔgɔw ye safinɛ in ta minnu ko an ma ko jurujugu tun b'u la anw yɛrɛ tigɛ y'a d'u ma lahara an bɛ taa segin kumakan min kan u ko k'u kun degulen don degun gɛlɛnw na ko alihamudulila bi k'u ye juruw sara mɛ a ta don u m'a fɔ an ye k'u b'a ta juru kama u y'a fɔ an ye ko k'a fɔ k'u man kɛnɛ mɛ a ta don a ma ta bana kama olu y'a ta ne bɛ se ka cogoya sɔrɔ cogo di n bɛ se ka sababu sɔrɔ cogo di n ka bana bɛ se ka ban a talen kɔ ala nana bana sababu bɔ a la mɛ nin safinɛ in na a ma deli k'a mɛn mɔgɔ dirisa da tile kelen k'a bɛ maa furakɛ n'a ye mɔgɔ ninnu preuve caman yira an na yan cɛkɔrɔbaw ninnu fan ye musokɔrɔbaw ninnu fan ye mɔgɔw y'a ta minnu ko kab'ala y'u dan mɔgɔ ma deli k'a f'u ma hɔn min bɛ se waa duuru ma ko mɔgɔw olu y'a ta mɔgɔ ye waa tanw ni waa muganw d'olu ma o seereyaw kɛra arajow ni fɛnw sanfɛ o bɛɛ b'anw to ko ala sɔn safinɛ bɛ ban ala y'u gɛrɛsɛgɛ u y'u ka sɛbɛnw sɔrɔ donc o bɛɛ ye dirisa ma tɔgɔ ɲuman di n'i y'a ta nin kama n'a m'o dilan n'a ye dɔ wɛrɛ dilan kana kɛ fitiriwale ye tile kɔnɔ seereya min bɛ di dirisa ma nin safinɛ in kan ala de b'a dɔn a kumalen filɛ baki min kan a bɛ ka ban ka kuma a kan a bɛ ka ban parce que min bɛ baki la dirisa b'a dɔn baki bɛ mɔgɔ minnu tigɛ la min b'a la olu b'a dɔn minnu ye baki ta olu b'a dɔn baki in jɔyɔrɔ ye min ye a ye fɛn fitinin dɔrɔn de fɔ a kan ni mɔgɔ min donna an ka youtube kɔnɔ ka da fɛn saba wɛrɛ bɛ yen nɔ k'aw lasɔmi k'a fɔ don dɔ an da bɛna s'u ma mɛ dirisa tɛ sɔn a ma mun na a tɛ sɔn ale ko ko an ka fayida de ka adamadenw dɛmɛ ne ko n'a ye mɔgɔw dɛmɛ n'i m'i yɛrɛ dɛmɛ dun n'i ye diɲɛ bɛɛ sɔn f'i k'i yɛrɛ sɔn o fana y'a la hɛrɛ dɔ ye donc a tɛ ɲini e fɛ k'e kana mɛ dɔ bɛ k'an lajɛ sisan o mago b'a la a faamuna mɔgɔ dɔ bɛna bɛ jama sisan ale bɛn'a ye a ninnu ye nin bɛɛ fɔ nin degun dun bɛ ne kan n ka furuso kɔnɔ awɔ furu diyalan anw y'o sɔrɔ an yɛrɛ bolo yan o de ye di ye a bɛ di muso ni cɛ ma n'a y'o labɛn o cogo la n'aw na donc an bɛ bi ta an b'a bila yan ni ala ma foyi kɛ anw ni aw la dɔgɔkun wɛrɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ ka baro kura wɛrɛ kɛ ala ka jumaw caya ala ka si di aw ni anw ma